mkpụrụ obi m o. Eze ndị eze, o nweghị chi dị ka gị. n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen o chineke nna ji ike niile onye nyere anyị ndụ Oke mmanwụ na-enyekwa anyị aka ibi ndụ anyị na-ekele gị n'ụbọchị nke taa n'isi ndị Igbo niile ebe ọ bụla ha nọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ọ kacha mkpa ndị nke nọ na New York ebe a Chukwu nna biko ọ bụ gị kpọrọ anyị ebe a ọ bụ gị na-edoziri anyị ụzọ ọ ọ bụ gị na-agba anyị ume ọ bụ gị na-azụ anyị a m asị gị gọzie ụmụ gị niile nọ na New York chekwaa ha dube ha chụpụrụ ha ajọ mmụọ chụpụrụ ha ajọ mmadụ weta udo na ọganihu n'etiti ha weta udo na ọganihu n'ezinụlọ niile nọ na ndị Igbo nọ na New York weta ịhụnanya n'ezinụlọ niile nọ na New York Chineke nna anyị kwere na gị ị bụ nna anyị ị na-ahapụ anyị ị na-agọzi anyị na-enyere anyị aka nna asị gị gọzie ụmụ gị niile nọ ebe a na New York a ndị nwoke na ndị nwanyị ụmụaka ndị ntorobịa gọzie mkpakpa anyị na-adị mma n'obodo a mee ka ịhụnanya gị jupụta n'ime anyị udo na-achị n'ime ndụ anyị na n'ezinụlọ anyị gbaa anyị ume wetara anyị ọganihu ahụike chukwu nna biko mee ka obodo anyị nọ n'ime ya chekwaa anyị ka anyị na-ebi ndụ dị mma n'obodo a nye aka na obodo anyị obodo a ka obodo a na-eto obodo a na-ekwere na-enyekwara anyị aka ka anyị nakwa eto n'ime ndụ anyị na ezinụlọ anyị chukwu nna biko gọzie ụmụ gị niile n'ebe a ndị nke na-agụ akwụkwọ nọnyere ha ka ha gụta akwụkwọ nweta ọrụ dị mma ndị nke na-arụ ọrụ chekwaa ha nọnyere ha ekwele ka ihere eme anyị n'obodo a wepụrụ anyị ihe ọjọọ wepụrụ anyị ọrịa wetara anyị ahụike wetara anyị udo wetara anyị ọganihu ụmụnne m anọ ebe a n'ụbọchị nke taa na-ekpere unu ekpere anọkwa ebe a n'ụbọchị nke taa ka m gwa unu okwu ka unu jisi ike na-abịa ọgbakọ ndị Igbo na-eme ka anyị ji ofu obi na-eme ihe n'obodo a ka ndị ọzọ na-amụta site n'aka anyị ka anyị na-akụzi ndị ọzọ ihe dị mma ekwere ka chineke ekwela ka anyị mụta ihe ọjọọ n'ebe ndị ọzọ nọ ka anyị were ihe dị mma na-akụziri ndị ọbụla anyị na ha mekọrọ n'obodo a ka a na-eji anyị na-ama atụ ana m ayọ unu biko unu n'oge ndị igbo na-enwe ọgbakọ ya bụ ebe ọgọst 15 igbo week jisienụ ike pụta n'ihi na a nọrọ ofu ebe na-eme ihe dịka ndị si ofu ebe pụta ọ ga-adịrị anyị mma ọ bụrụ ma anyị na-agba n'iche anyị na-agba iche iche ọ gaghị adị mma mana anyị jikọ aka ọnụ na-emekọ ihe n'obodo a anyị ga-enwe ọganihu udo ga-adịrị n'etiti anyị ịhụnanya ga-adị n'etiti anyị nsọpụrụ adịrị chineke aṅụrị abụrụ nke anyị ya bụ m na-ayọ unu ụmụnne m na ọ dị mkpa ka anyị nwee ike pụta n'oge ndị Igbo na-eme ihe onye ọbụla gosi onwe ya gosi ihe o ji bụrụ mmadụ gosi ihe o nwere ike imenye ndị ndị Igbo na-anọ na New York ka ihe na-aga n'ọfụma ebe anyị nọ ka Chineke nna ji ike niile gọzie unu nọnyere unu gbaa unu ume oge ọbụla ka udo chịa n'ezinụlọ unu ka ịhụnanya chịa n'ezinụlọ unu ka otuto na nsọpụrụ dịrị Chineke n'ụbọchị ndụ anyị niile ka aṅụrị bụrụ nke anyị n'aha kraịst onyenwe anyị ka chineke nna ji ike niile gọzie unu gọzie ụmụ unu gọziekwa unu na ibe unu n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen udo dịrị unu
cha cha cha cha cha igbo mma mmanụ igbo rienụ igbo zụọnụ igbo mụọnụ biko ụmụnne m aha m wụ sir ifeanyị ajọmiwe nwakamma ọ mụwa wụ prezident ndị igbo nọ na new york and ndị igbo maka a ga-asị na onye wụ prezident wụkwa eze ndị igbo na new york oge eruola o ruola omume ọzọ mgbe anyị ji akpọkọta ụmụnne anyị ka anyị bịa mee ihe ndị nna nna anyị ha were nyefe anyị n'aka ya wụ omenala ndị Igbo ọ ya ka anyị na-aga imekwa ugbu a Igbo organization wụ ha wụ ndị na-ehiwe ihe a mgbe afọ niile ha na-ehiwe ya And the Igbo organization wụ the oldest organization e nwere na New York na-achịkọta ndị Igbo ọ kwaranụ ihe mere ndị Igbo ji na-aga n'ihu na New York maka na otu a otu mara mma otu gbara mbọ ndị nne anyị ha ndị nna anyị ha nọbụ nga mbụ hiwere ya ụfọdụ ha ka nọkwa ya ụfọdụ ahapụla anyị so ana m eji ohere a na-ekele ma ndị hapụrụ ahapụ ma ndị ka eme ya na unu mere ihe ọma hiwe otu a maka ọdịnama ọdịmma nke ndị Igbo ebe anyị na-eme ihe a afọ niile nke afọ a anyị na-atụ anya na ọ ga-awụ ihe ga-apụ iche chetanụ na ihe anyị na-eme wụ mmemme omenala ndị Igbo ọ wụghị mmemme omenala otu onye ọ wụ nke ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo niile na mba niile nọ n'ụwa so n'ihi ya ihe a bụ ihe kwesịrị omume ma n'ala New York nga ma n'ụlọ ebe anyị shi pụta ala Igbo ebe anyị shi pụta ma na Naijiria ebe anyị shi pụta so ana m arịọ bikonụ ka onye ọwụla pụta bịa tinye aka n'ihe anyị na-eme ka ọ gaa nke ọma ka ndị dum nọ na New York ma ndị mba na ndị Igbo nọ na New York ma ndị Naijiria nọ na New York ka ha mara na ndị Igbo nọ nga yes anyị agbaala mbọ na-akwado na-evulikwa ihe a ndị nna anyị ha ma ndị nna anyị ha so hiwe na-evuli ya elu n'afọ ọbụla ahụ na-evu Igbo organization na-aga n'ihu so ana m arịọ sị biko pụtanụ pụtanụ n'igwe unu lee anya anyị amụọna ụmụ nga mụọ ọtụtụ ụmụ nọ nga ụmụaka ya abakwanụ uru ha ga na-abakwa uru na-aga n'ihu mana ma anyị ejisighị ike chịkọta ha gosi ha n'ihe eji mara anyị gosi ha ụzọ ha kwesịrị na-aga o nwere ike agaghị enwe ike ghọtakwa ụzọ ahụ mana ọ bụ n'anyị nwa ka ọ dịrị igosi ha na-akụziri ha anyị na-agbakwanụ mbọ ahụ otu otu n'ụzọ a ga-esi kụziri ha na-mee ka ha na-enwe ike na-eme ya ọ wụkwa ihe anyị na-eme ugbu a onye bịa ya akpọta nwa ya ya esoro na-ele ihe ndị anyị na-eme ya esikwanụ nga ahụ mụrụ maka na a sị anyị zi nwa ewu ụzọ e si ata ahịhịa ya atawa ya shi ebe ahụ tawa ya na-aga n'ihu anyị kụziri ụmụaka anyị ihe a niile omenala anyị ihe ọdịnala anyị na-eme ha ji okwere ya ma anyị nọ ya ma anyị anọghị ya ha nwa ga ivuruzi ya n'isi na-aga n'ihu ndị Igbo ụmụekere ọbụ ndị Igbo organization agbaala oke mbọ ịchịkọta ndị Igbo a and ọ kwanụ usoro a ha hiwere ka anyị nwa continuekwara na-evu na-aga na-evu n'obi na anyị ga-ewere ya nyefekwa n'aka ụmụaka anyị so biko ka onye ọbụla ghara ịla azụ ka obi ghara ịda onye ọbụla mba ọ onye mechaa ya enye ohere onye ọzọ bịa mee mana otu o shi na-adị ka ọ ghara inwe onye ga-asị ọ ma nke a ma nke ọzọ maka n'ihi ya agaghị m ime nke mba mgbe ị na-eme ihe ahụ omenala anyị ka ị na-emegide ọwụ anyị nwa ka ị na-adọla azụ ọwụ otu onye ka ị na-adọla azụ ọwụ mmadụ niile ka ị na-adọla azụ so ana m arịọ ma ndị ụkọchukwu ma ndị dị iche iche na-arụ ọrụ ọwụla ahụ dị iche iche ha na-arụ ị wụhana onye Igbo ị kwesịrị ịpụta soro ihe a anyị na-eme maka na ọwụ ụzọ anyị na-aga wụ ụzọ mara mma ụzọ ga-abara anyị uru bara anyị uru na nga ma na nga ọbụla ahụ n'ụwa niile nke anyị adịghị iche anyị agbaala mbọ na-ekpekwa ekpere na-ele anya na anyị ga na-agbakwa mbọ na-aga n'ihu maka ọdịmma nke anyị maka ọdịmma nke anyị na nga m nọ na-eme ihe ugbu a wụ na obi igbo obi igbo bụ ndị igbo nwe ya lekwana aha ya obi ndị igbo ọwụ ebe ọ na-awụ nwa igbo achụwagodo gị ọsọ ị gbahana ọsọ gbarute nga ị laruole onye uwe ojii agaghị bịa pụrụ nga onye ndị isi ndị nwe obodo na-achụgharị ụmụ mmadụ agaghị achụrụ bịa nga ị gbahana ọsọ gbabata nga ị laruole maka na ọwụ ndị obi ndị igbo so ana m arịọ na-ekpe ekpere sị nna nna anyị ha ma ndị nọ ugbu a ma ndị ke gawara aga biko unu tinyekwa aka na-echekọta ụmụ igbo nga ọwụla ha nọ na-echekọta ụmụ anyị na-elebere ụmụ anyị anya maka ọdịmma anyị o nwere mgbe e, e, ọ bịakwara bịa asị o olee ebe ndị igbo nọ o ụfọdụ ụmụnna anyị si mba mba si n'azụ ụlọ na-abata ha kpọ ha na mgbịrịgba eji mara ndị Igbo anyị aza anyị akọrọ ha ka otu ha ga-esi gaa ije kọrọ ha ka otu ha ga-esi mee ma ha bata ha batakwa ka anyị na-anabatakwa ha chọkwa ụzọ ka a ga-esi nyere ha aka ka ha nwee ike nweta onwe ha ọ ya wụ uru anyị bara onwe anyị and ihe a lile wụ na obi Igbo ka ọ na-eme so anyị agaghị ikwe ka ihe nna anyị ha mefụtara anyị ka ọ daa ịgbakọta aka mee ya ka ọ na-aga n'ihu bụla ihe anyị na-arịọ biko eh, ana m eji ohere a na-ekele ndị dum na-agara ndị Igbo ozi kemgbe ụwa ndị dum mụtara atụmatụ eji wee hiwe Igbo Organization atụmatụ eji wee zụọ obi Igbo atụmatụ eji mee obi Igbo na-aga n'ihu ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche unu niile gbara mbọ onye ọbụla ahụ mere nke o mere mgbe ọwụla ahụ mere ya onye ahụ gbara mbọ n'ịhụ na Igbo ga n'ihu so anyị na-ekwekwa unu nkwa sị ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ na-acha igbo ka anyị wụ anyị ga na-eme ihe ndị igbo na-aga n'ihu biko ndị nna anyị ndị chie ana m arịọ unu na-ekele unu sị biko unu elefukwala anya na nga anyị nọ nụrụ anyị ụlọ nọkwara nga anyị nọ tụlụchi na-eme na-eme na mbụ kpụrụchikọta a na-eme na-aga n'ihu ka igbo dịrị mma anyị na-asị ka ihe ọbụla anyị mefụtara nga ka anyị vuru ya lawa ụlọ ga dozie ala igbo ebe anyị si pụta ụlọ anyị ọtụtụ ndị ụmụaka anyị ndị a mụrụ n'ụlọ ha anaghị asụ asụsụ igbo gịnị ka ha na-eme ha na-asụ English na-enweghị enweghị otu a ga-esi kọwa ya akọwa ebe a sị na ọwụ broken language a sị na ọwụ gịnị ka a na-akpọ ya ma slang ma whatever a na-akpọ ya akpọ mana ụmụaka ụmụaka anyị mụrụ here anyị na-akụziri ha Igbo ka ọ wụzie ha nwa ga na-emezi export Igbo ahụ buru ya lawazie Naijiria lawa ala Igbo ga kụziere ndị ka ha nọ n'ụlọ ọ ihe anyị na-ahụ kemgbe ndị nne anyị ha nọ nga na-etinye aka na-achịkọta ụmụ anyị na-akụziri ha egwu ọdịnala akụziri ha ụzọ dị iche iche ha ga-esi na-akpama agwa ndị nne ndị nna na-emekwa otu ihe ahụ so biko onye adala mba obi eme akụkwala onye ọbụla ihe anyị nọ anyị na-ekwusi ike ndị igbo anyị nọ nga na-eme nke ọma na-agba mbọ dị egwu onye igbo na-aga ụlọ akwụkwọ ọ na-agụ gụọ ya gụọrọ gụruo ya n'isi ma nwoke ma nwaanyị ma ndị ka anyị mụrụ nga ma ndị ka esi esi bịa nwaanyị anyị ndị dị ime abịakwa ha na-amụ nwa na-agụkwa akwụkwọ ha na-evu ya afọ ime na-aga ụlọ akwụkwọ na-agụ gụọ gụọ gụọ gụọ ruo ebe dọkịta even chọfụrụ gụfere dọkịta sef so ọ iji gosi unu ụdị spirit ndị igbo nwere maka anyị ma ihe a na-eji anyị eme ọnụ na mba niile n'ụwa niile dị iche iche a na-eji ndị igbo eme ọnụ so New York this is the time ka anyị vuru ihe dum anyị na-emebu emebu ka anyị vulikwe ya ka ọ dịrị karịa ọ dị mma ugbu a karịa nke e meburu eme mbụ maka na ọ gịnị omenala ndị Igbo ka anyị na-ehiwe na mba New York so biko ana m arịọ ndị eze ndị nze ndị ọzọ ndị chief onye ọwụla ahụ onye ọwụla mgbe na-eme ihe ọdịnala ụbọchị ahụ pụtanụ ka anyị mee ya jikwara ohere a na-ekele ndị wụ ndị na-achị ndị Igbo nọ na New York bụ ndị a na bekee na-akpọ ndị executive maka ha agbaala mbọ na ịgara ndị Igbo ozi ha ka na-agbakwa mbọ na-agakwara ndị Igbo ozi na-ekelekwa ndị board a na-akpọ ndị board of directors maka mbọ ha na-agba ha na-agba mbọ hie nne na-ekele onye ọwụla ahụ tinyere aka ndị building management committee all the committees e nwere ndị eh, eh, eh, constitutional review committee ha niile cha ụzọ ọbụla i si na-etinye aka ọ bụ ndị Igbo ka ị na-agara ozi anyị agaghị echefu unu echefu anyị anaghịkwa echefu onye ọbụla biko ana m arịọ sị biko pụtanụ ụbọchị anyị na-achọ ime ihe anyị kpọrọ igbo week ya wụrụ izu eji agbata ndị igbo biko pụtanụ o nwere nga o ji gị o nwere na-enweghị onwe ike ilite ọtọ ị chọ anyị enyekwere gị aka otu ị ga-esi pụta ụbọchị ahụ just kpọọ anyị n'igwe n'igwe anyị ga-achọ ụzọ anyị ga-esi vute gị n'ihe a a ga-eme ime ile ndị mmadụ ahụ ka a mara onye nwere ọrịa n'ahụ ya n'ụbọchị um, uh, ụbọchị um, iri na iri na otu ruo ụbọchị iri na abụọ na uh, ọgọst ọnwa afọ asatọ a ga-emekwa banquet ka a na-akpọ banquet nke anyị na-eme iji cheta specially ndị nne anyị maka mbọ ole ha na-agba maka ndị Igbo maka ime anyị mụọ anyị mee anyị awụrụ mmadụ ụbọchị ahụ ka anyị cheta ha ụbọchị a na-akpọ ka anyị na-aga ime a na-akpọ banquet anyị na-atụ anya ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa ya emefucha nke banquet ahụ ụmụaka anyị mụrụ nga ga-ezukọkwa mee nke eji mara ha ka our youth and young adults a ga-eme ya ụbọchị ụbọchị iri na anọ na ọnwa asatọ 2026 so anyị na-arịọkwa sị ụmụaka anyị niile pụtanụ obi igbo awụ nke anyị ọ wụ unu nwe ya unụwa ka anyị na-achọ ịhapụrụ ya pụtanụ ka anyị mee ya ka ọ maa mma unụwa sokwere na-eri uru nọ n'obi igbo then emechazie anyị ga-emezi nke a na-akpọ grand finale igbo cultural day na field a na-aga ime ya na Roy Wilkins Park onye ọbụla pụta a ga-evute mmụọ dị iche iche ụmụ nwaanyị ga-agba egwu ụmụ nwaanyị ga ụmụ nwoke ga-agba egwu oriri dị iri mmanya ihe ọbụla ha chọrọ nọ ya ihe nile a chọrọ from you yiri your traditional eh, efe traditional gị pụta ụbọchị ahụ ka anyị hụ otu i si dịrị ka anyị hụ na ị nọ na-anọchite anya ndị Igbo n'agwa gị na ife ihe iti n'ahụ na ihe ikpu n'isi and all that biko ana m arịọ sị biko ka anyị mee ihe ndị a dum ka anyị mee ya n'ụzọ ga-ama mma emechakwa ya niile anyị ga-asị Chineke nọ n'eluigwe Ọbasị ekele ga-adịrị gị so na mmechi ana m asị ndị nze ndị nna anyị ha ndị ichie apafutara m ọjị nga lekwenụ ọjị nọ nga onye na-ata nke ọ na-ata ya atawa biko meenụ ka ihe a anyị hiwere ka ọ gaa nke ọma a ga na-echeta unu mgbe ọbụla ahụ anyị echefu unu echefu na-asịkwa na ọbasi nọ n'elu ihe a niile anyị mere ma nke ndị nna nna anyị aga imere anyị ma nke ndị ọha ga ime na ọ gịwa wụzi okwucha ọgwụ anyị na-atụ anya na ị ga-anọnyere anyị ọ ma mmiri oge

afa m kwutere and abụ m vice president igbo organization here the biggest organization anyị nwere ebe a ọ mụwa bụ the vice president o tego aka anyị mebere ihe a. ihe anyị na-ayọ unu ihe unu ga-amata bụ na ebe ọbụla ebe ọbụla a na-asụ bịa ọ igbo ka anyị bụ ebe ọbụla sịkwa unu na ọ na-akụta eji a na-asụ bịa ị bụ onye igbo so unu bịanụ week a na-abịa week of August 10 to 16

omenala anyị na-anakwa ụfọdụ ụmụ anyị amarọzikwa asụ Igbo ụfọdụ ụmụ anyị amarọzikwa ụmụnne fa azụsịa fa n'obodo oyibo akụ niile akpata anakwa o nwezikwa ndị ga-analụ ụlọ biko durunụ ụmụ unu durunụ ezinụlọ pụtaba n'igbo week a ka fa bịa malụkwa ụmụnne fa ndị ọzọ pụta ka fa malụ omenala anyị mụta asụsụ mmekọ adị cos fa malụsịa onwe fa enwe ike ịnụkọsịkwa onwe fa ka omenala anyị dịlị anyị ka asụsụ anyị dịlị anyị ka akụ anyị kpaa n'obodo oyibo ghara ịtọ n'obodo oyibo ka a sị na akụ ruo ụlọ o kwuo ebe o si ọ kwa ya biko onye ọbụla pụta n'igbo pụta n'igbo daalụ

n'ọnwa nke asatọ mkpụrụ ụbọchị iri ruo na iri na isii n'ime ọnwa nke asatọ biko bịa nọnyere na anyị na-achọ ịkwalite emume Igbo ụmụ Igbo anyị ekene afa m bụ Celestina Enumanya Ugbuala onye Aniọma ka m bụ unu afụgo ka mụ na nwa m dịwa si eke ekike Aniọma anyị anyị na-akpọkọba ụmụ Igbo niile nọ na New York n'ọnwa nke asatọ bụ Ọgọst ọgọst 10 wee nke iri wee luo iri isii unu pụta ka anyị niile yorie egwu kenee ụwa niile ka wa mata ndị anyị bụ ka wa mata ndị ụmụ anyị bụ na ndị igbo si ike Aniọma sokwenyewa ndị igbo anyị niile ga-apụta nnọọ yorie egwu gosi ụwa ka anyị si eke ekike anyị unu afụgo ụmụ anyị ka o si eke ekike ka nne si eke ekike ka anyị bịa yorie egwu pụtanụ bịa kenee ụwa niile na igbo amaka pụtanụ na unu ga-eso anyị biko nụ. Aniọma na-akpọ oku ka anyị na-akpọkọba unu niile unu bịa ka anyị niile yorie egwu ugbu a fụga nwa m ịwa onye nne gwa onye igbo

igbo kwezuonu igbo ọ wụ igbo asị m unu nnọọ gbakọtawanụ onye unu na-anụ olu ya wụ ezi nwanne unu ezi nwa unu ezi ọyị unu chief chukwuemeka martins iwuala omenneji 1 na emekuku ancient kingdom owerri onye nke 1 na new york the big apple bịawa na anyị eme emume ndị igbo n'ọnwa nke enye anyị nọ n'ime ya wụ ọnwa ọgọst asị m mbọsị ke iri rute ke asatọ asị m ọ wụ mbọsị anyị niile ga-anọkọ ụmụaka anyị anyị eme emume mmọnwụ anyị eme emume iri ji anyị eme emume ịhụnanya sị unu niile ebe ọbụla unu nọ sị unu gbara bịawa na chineke dị n'eluigwe nyere anyị ikikere ịwụ ndị igbo ga-agọzi anyị niile n'aha jizọs amen aha m bụ high chief sir ezinna nna ọma dị ebube ide Akokwa Dikenafai na Isiekenesi Ọchịrịọzụọ nke mbụ eji m ohere a ekele ndị Igbo niile n'ọgbakọrọ ọbụla ị nọ na the world anyị na-asị ndị Igbo New York Igbo Organization New York ji ohere a na-akpọ ndị Igbo ebe ọbụla ị nọ na anyị nwere Igbo week na-ebido from 10th of August to 16th and a ga-eme ọ ga-ada ụda
anyị na-eme emume anyị na-akwado emume Igbo Week na New York anyị na-akpọ ọha na eze ka unu bịa nọnyere anyị bịanụ bịa soronụ ndị Igbo Igbo bịa nwee aṅụrị ka anyị promote omenala anyị omenala Igbo a na-anwụ anwụ anywhere we are anywhere anywhere ndị Igbo nọ we go with our culture and that's the culture that we are ready to display come next week so I beg of you

ya nọ ihe a na-ejikọrọ ndị Igbo na ala New York cha cha cha Igbo ekene m unu ndị Igbo ekene m unu ọ mụwa bụ Ogbuefi Ejinego Ogbuefi Nwatakunie I'm the current president of uh, Enugu State Cultural Foundation. So eji m afa ndị Enugu niile nọ na New York, New Jersey, Connecticut wee kwụrụ ebe a

bịa sọpọtụọ Igbo organization bịa gosi ihe anyị ji wee bụrụ ndị Igbo Igbo adị agba last Igbo ebe ọbụla ha nọ na-egosi their culture ihe ejiri mara anyị ihe ndị ụwa ndị ọzọ ji afụrụ anyị ụfụ anya bụ na anyị na-adị proud of our culture so anyị na-ewe anyị na-asị ndị igbo niile nọ na new york bịa gosinụ our culture ka ndị ọzọ ka ọ na-eto ha akpịrị igbo ada agba last ihe ọbụla e mere eme igbo ga-anọ n'iru so anyị na na-ekele onye ọbụla na-ekele president igbo organization bụ sir nwakamma na-ekene ọfụma ya na ndị otu ya ka e si arụ ya bụ ọrụ na-asị onye nwe anyị ka chineke nọ n'eluigwe mee ka ihe a na-aplan igbo day nke this year bụrụ the best n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị igbo kwenu igbo kwenu igbo kwezuonu aha m bụ ikenna ọchọ mmiri

ya a pụta ka gị na ụmụnne gị nọọ ka e nwee ike na-eme ihe ọ na-agara anyị maka na ọkwa nwanne gị bụ onye ị ga-eberu akwa ya ga-ege ntị o rugo n'omume pụtanụ ka anyị mee ihe a oyiyi ibe ee igbo amaka igbo ma mma omenala Igbo ayaha ana asụsụ Igbo ayaha ana ọkwa mgbe ibe a ka anyị kwesịrị ị na-eme ka anyị nwee ike na-echeta omenala Igbo wee na-emekwe ka ọ na-aga n'ala Igbo ekele ka m na-ekele ndị niile na-achịkwa Igbo na New York afa m na afọ echiche mgbe mmiri mmadụ ụwa biko pụta ka anyị nwee ike mee ya ka ọ ka ọ gaa ọfụma aha m bụ igbo kwezu kwezu kwezu oyi aha m bụ chief wetumus ala owere nwanyị ihe a wụ igbo week ka anyị mere so a chọkwa onye ọwụla bịa pụta bịa sọpọtụọ ihe ndị igbo ọ dị very mkpa na anyị bịara bịa ekwela ndị Igbo anyị so abịago m nke onye ọbụla dị emere Igbo respect ka ọ bịa ya sọpọtụ anyị ndeewo
Igbo mma mmanụ Igbo mụọnụ Igbo rienụ Igbo zụọnụ aha m bụ maazị Ugochukwu Ọgwụrụmbaike Duru onye isi

ka afọ
2026 site n'ụbọchị iri ruo n'ụbọchị iri na isii anyị ga-abịa gbakọ si gwa ndị bekee na igbo nwere mmadụ gwa ndị bekee na igbo anaghị ada ada ndị igbo ekelele m unu nke onye chiri ya zere aha m wụ

oge ruole ụka a kpara akpa wụ isi ka e ji ekwe ya igbo adịkwala ọzọ ya akpọkwala unu ọzọ bịanụ bịa ka anyị niile soro mee ya bụ igbo week nke afọ 2026 na-ebido n'abalị iri ruo na abalị iri na isii